maka a gara mara sikwa n'Enugu steeti pụọ ịtafụ ọ bụ steeti gọọmenti bụ ọda ka ha nyere steeti direct ọ bụrụ isigbo ya steeti gọọmenti bụ ọda ka ha nyere okay ọkwa unu anụgo ife ndị steeti gọọmenti na-ekwu n'Enugu steeti gbasara ndị na-agwọrọ ndị kidnappers ọgwụ that na any person ọbụla na-agwọ oke ite na-agwọ ndị kidnappers ọgwụ that onye ọbụla e nwetere na Enugu steeti Enugu steeti nke unu ma na na a ga-atụ onye ahụ nga na na a ga-apịa onye ahụ azụ any person ọ bụla e nwetara na-agwọ oke ite ee na-agwọ mmadụ disappear na-agwọ ndị kidnappers ọgwụ na ọ bụla e nweta the person ọ na ọsọ ya bụrụ na e nweta that person that na a ga-apịwa ya azụ unu ma na ife a gọvanọ Charles Chukwuma Soludo na-eme na Anambra steeti na o rugo Enugu steeti ntị o rugo Enugu steeti because ife a kịta ndị Enugu bidoro na nke ndị Enugu ga-aka njọ a sị any person ọ bụla e nweta no matter who you are na Enugu steeti ee eh, ị na-agwọ ndị kidnappers I mean ndị kidnappers ọgwụ fa sị na e nweta gị fa sị na a ga-atụ gị nga a ga-atụ gị nga 20 good years nke a gọvanọ Charles Chukwuma Soludo na-eme sef ka bụ obere nke fa kwu na fa ga-eme a sị na onye ọbụla e nwetara na Enugu steeti onye ọbụla ọsọ ya bụrụ ị bụ dibịa ị bụ eze nwaanyị ị bụ whatever that na ọsọ gị bụrụ ee na e nweta gị ị na-agwọ ndị kidnappers ọgwụ na e nweta gị enweta ee a ga-atụ gị nga complete good 20 years complete 20 years ka a ga-atụ gị nga ife na-eme na Anambra steeti na erutego Enugu steeti aka mụa sef chere that na ife na-eme na Anambra steeti na sọsọ na Anambra steeti a ka ọ ga-ebi na ịstọpụ ndị dibịa na-agwọ people oke ite ma ndị na-agwọrọ ndị mmadụ m ndị kidnappers ọgwụ m echekwa na ọ sọsọ na Anambra steeti ka o biri amadị m sef na ife afụ kịta erugo Enugu steeti aka ya ndị Enugu steeti ekwugo say that na any person ọbụla e nweta na-agwọ ndị kidnappers ọgwụ eh, ọsọ bụrụ dibịa ọsọ bụrụ eze nwaanyị kọmna ọsọ gị bụrụ na ị ga-esi n'Enugu steeti pụọ ife afụ kịta na-eme na abụ sọsọ na Anambra steeti na Enugu steeti ka ọ ga-emedebe ife afụ na-enwe ike gasịa from to many steeti nọ na this our east even both in Anambra steeti I mean sorry in Abia steeti and also in Enugu steeti I mean um, in Imo steeti ife afụ na ọ ga-agazu the whole steeti aka ọkwa unu fụ that na ife a na-eme na eh, abụ sọsọ Anambra steeti ka ọ ga-end abụ sọsọ Anambra steeti ka ọ ga-abịa nnọọ dajụọ ọsọ gị bụrụ dibịa i si Anambra steeti gbajee Enugu ndị Enugu etigobana nke fa ọ sịrị any person ọbụla e nwetara na-agwọ ndị kidnappers ọgwụ a sị e nweta gị that na a ga-apịwa gị azụ ọsọ gị bụrụ onye dibịa i si na Anambra steeti gbajee Imo ị gbajee Abia steeti site n'ebe a nke dị safe ị dịrọ safe yes better na better na stop ife ị na-eme because gọvanọ Charles Chukwuma Soludo ekwugo ekwu say that person ọ bụla o nwetere that na na-agwọ ndị kidnappers ọgwụ na-agwọ oke ite that e nwete that person enwete a ga-atụ ya nga 20 good years yes ndị ndị Enugu steeti emegokwa nke fa ọ bụrụ gị na ndị Abia na ndị Imo steeti ebido person ọbụla ọbụla e nwetere that na a ga-apịwa onye azụ ka okwu a bụrụ ife mmụta dịrị unu nwanne gị nwaanyị or your cousin or or your relation na-abụ dibịa ee eh, sị ya stop wee because enye gị iwu that's why m na-enwetere a ga-atụ ya nga complete 20 good years yes ọ ife e kwuru ka okwu a bụrụ ife mmụta dịrị unu thanks for watching